N ka foli bɛ se aw bɛɛ da lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ sigiyɔrɔ min na an baden alisilama bɛɛ da lajɛlen farafinna diɲɛ kɔnɔ aw salamu aleykum aw balimakɛ de don tuguni musa samakɛ depuis le Mauritanie aa n balimaw ko dɔ kun bɛ senna tuguni maliba kɔnɔ Ko dɔ bɛ senna tuguni mais n ye video caman de lamɛn bɛɛ de bɛ k'i ta fɔ fɔ cogo min y'a diya bon ne fana bɛna n ka hakilina fitinin de fɔ parce que adamaden bɛɛ de bɛ fili ka da i kɔnɔ tiɲɛ de kan mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais ko n'a ye hakililaw fara fara ɲɔgɔn kan peut-être a bɛ se ka bɛn ni ɲuman dɔ y'o kɔnɔ a bɛ baara kɛ ni o hakilila ɲumanw ye min bɛ se k'aw kisi balaw ani masiba ma o ye mun ye arasbaci a kɛ interview dɔ tɛmɛna réseaux sociaux sanfɛ solo jara y'a lamɛn zikiri solo bon a bɛ se ka kɛ hakilila kow don a m'a faamu soit a y'a faamu a tɛ fɛ kɛ a lamɛn bon ne kɔni bolo n tɛ jigin solo la solo la parce que n m'a dɔn ni mɔgɔ min ye n ka video tɛmɛnenw lamɛn ne tɛ mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ kuma fɔ dɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛ kɛ kuma dumani fɔ kɛ mɔgɔ kɛ fɛnkɛ sɔrɔ non non non an bɛɛ maliyɛn de ye mali in b'an bɛɛ de sanfɛ mɔgɔ tɛ mali kɔnɔ min bɛ mali sanfɛ mali tɛ arasbaci ta ye mali tɛ hayidara ta ye mali tɛ IBK ta ye mali tɛ solo jara ta ye mali ye maliyɛnw de ta ye anw bɛɛ de ye maliba in denw ye anw bɛɛ de bɛ maliba in kɔnɔ mais kɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don dɛ maliyɛnw mali fan bɛɛ de wo ye bi mali fan bɛɛ wo ye e ɲintin ju bɛɛ wo ye n'i ko i bɛ wo wɛrɛ sɔgɔ o la tuguni basi tɛ se ka fin dɛ wo minnu sɔgɔla ɲintin na kɛ bɛrɛbɛn ni o de la basi bɛ se ka fin n'i ko i bɛ dɔ fara o wo kan basi tɛ se ka fin tuguni bamananw ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don dɛ minnu bɛ bɔ ka solo jara lafasa droit de b'aw bolo tiɲɛ de don minnu bɛ bɔ ka arasbaci lafasa droit b'aw bolo tiɲɛ de don mais aw ka ko fila in ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ fila in bɛɛ bɛ hakilila kelen de la mais n'aw ma sigi kɛ kuma aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɛ mɔgɔ minnu n'a b'u kɔnɔ ko guerre civile bɛna don mali kɔnɔ nin ko sababuya la olu bɛ fili la mɔgɔ min ye ansaru ka ɲɛmɔgɔ ye n'o tigi ye serifu usumani madani hayidara ye ça jamais o nɔfɛ mɔgɔ tɛ ka guerre civile ladon mali kɔnɔ o nɔfɛ mɔgɔ tɛna guerre civile ladon mali kɔnɔ ne danganiyalen don o kan pɛrɛ ne b'o dɔn walahi ne b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen k'e b'a fɔ k'e bɛ bɔ ka serifu usumani hayidara lafasa ko e sababu la ko guerre civile bɛ don mali kɔnɔ kuma de don ne tɛna da a la ne tɛ da a la a tɛ se ka kɛ depuis ala ye hayidara da mali kɔnɔ a ka bon ka fɔli ma kuma n'a tɛmɛsira don anw b'a ka kɛwale ɲumanw de ye a ka kɛwale jugu ne t'a dɔn ne y'o fɔ n ka video tɛmɛnen na mali filɛ la paix min kɔnɔ nin ye bi mali filɛ hɛrɛ min kɔnɔ nin ye IBK ninnu ka laɲini tɛ a bɛ mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ka suma de kɔnɔ donc solo jara jarakɛ i sabali segin i hakili ma d'abord yanni e tun ka video kɛ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan bamakɔ yen arasa ye journaliste de ye arasa ye révolutionnaire de ye indépendance ni sisan cɛ n'a ye modibo keyita ka san seegin jɛ ça ne va pas au mali ça ne va pas au mali on peut pas continuer dans la même stratégie donc ni ala ye mɔgɔ d'an ma mɔgɔ min bɛ k'i waa da o mauvais gouvernance o ni faso marabaga jugu kɛ dunko juguya la anw bɛɛ kan ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an fanga fara o ta kan pour que faso in ni ara ye minɛ a bɛ kɛ maliden bɛɛ sago ye solo e ma tunga kɛ e tɛ tunga dɔn solo anw fɛn fɛn filɛ nin bi ka kuma anw bɛɛ de bɛ tunga kɔnɔ ni aw minnu ye ji sumanin minyɔrɔ sɔrɔ mali kɔnɔ solo o ye ala ka latigɛw de ye sinɔn solo mali ka di an bɛɛ ɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka faso jira ni numan bolo la tant que n'i ye fasoden ɲuman ye solo mais yanni i tun ka video kɛ ka kuma ninnu fɔ i ne bolo i tun kan ka arasibati ka contact ɲini aw bɛ sigi ka kuma arasa n ye kuma dɔ mɛn e nɔ na i ye nin fɔ ka da sababu jumɛn kan a mon frère e ni ne an bɛɛ hakilila kelen ye donc n'a ma ɲɛ k'i bɛ kuma fɔ kuma bɛɛ n'a tɛmɛsira don ko ji ji woyo bɛɛ n'a bolisira don ji tɛ boli kɛ n'i y'a ye ne ye nin fɔ hayidara aw ka bɔ bɔli de bɛnnen don hayidara la pourquoi m'a fɔ bɔli de bɛnnen don hayidara la depuis anw ma wolo a bɛ hakɛto kuma n'a tɛmɛsira don hayidara bɛ guerre la mali kɔnɔ jogo ko kɛlɛ mali filɛ halaki min kɔnɔ nin ye bi n'an tun ye hayidara lamɛn kunun an tun tɛ sigi nin dingɛ kɔnɔ mali filɛ masiba min kɔnɔ nin ye bi ni maliyɛnw tun ye hayidara lamɛn kunun an tun tɛ sigi nin bɔnɛ kɔnɔ mali filɛ nin ye catastrophe min na bi ni an tun ye ayidara lamɛn kunun an tun tɛ sigi nin dingɛ kɔnɔ aw mais mun de y'an kɛ k'an sigi nin dingɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu jɛla k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko la démocratie kɛ au mali ka bɛɛ to n'i yɛrɛ ye min ka di min ye o k'o kɛ u ɲinɛna démocratie yɛrɛ nakun kɔ démocratie tɛ nin permettre démocratie de ko bɛɛ kɛ vivre liberté kɔnɔ an k'an janto ɲɔgɔn kɛ hakɛ la mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko fanga b'i la mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko se b'i ye mɔgɔ kɛnɛ bi mɔgɔ kan ko e de ye faama ye aw ka mali jɛngɛ aw k'a jateminɛ éducation banna ayidara kɛ kuma b'o kan ladamu banna ayidara kɛ kuma bɛ o kan ayidara bɛ bɔ don min k'i jɔ k'a fɔ faamaw a ye kɛ laadiri ye o don cɛ min bɛ se ka bɔ kɛ kuma fanga ɲɛfɛ o don cɛ ka dɔgɔ mali la dɛ donc ni mɔgɔ ko k'a bɛ Ayidara buruja Mali la anw maliyɛnw olu tɛ sɔn o ma hali mɔgɔ min tɛ ansari la mais solo ne tun bɛ fɛ i kɛ arasabati kɛ kuma ta fan faamuya mali priorité à l'heure la mon frère gudɔrɔnko sen b'a la o ye fanba dɔ ye parce que sira bɛ yɔrɔw bila ɲɔgɔn na a bɛ yɔrɔw lasurunya mɛ mali piriori tɛ a lɛri la ma fɔra gtko tun ka dɔgɔ a la di ma purk n'i ye mali ta k'a jateminɛ bi mɛ ye kalo fila kɛ gɛrɛfu la de bɛ e solo da la de bɛ ne da la de bɛsiba tɛ da la de i bɛ k'a yɛrɛ da la min ye pered ye a ma deli k'a ɲɔgɔn mɛ diɲɛ yɔrɔ si kalo fila gɛrɛfu mɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ perereme fa d'a ma fi mali y'o kɛ mais yann'o kɛ kɛ jɔn tun bɛ grève la fɔlɔ kiiritigɛlaw olu tun bɛ grève la grève illimitée olu tun bɛ o la mon frère an k'a jɛngɛ an k'a jateminɛ ça va pas au mali donc ni arasabati ye nin kuma ninnu fɔ i tun kan k'a faamuya ka da hakilila min don kan anw tɛ arasa kɔ ko parce que arasa don idée min b'a la ni hakilila min b'a la sinon n'o idée ko don ale kɛ idée fɔla ayidara kɛ idée kɔ mais ayidara ye diinɛtigi de ye ayidara ye ala baarakɛla de ye donc ale ni arasabati n y'a fɔ n ka vidéo tɛmɛnen na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen na u tɛ ɲɔgɔn contre la mais n'i y'a ye arasa ko ma tɛ da ci la ko ayidara e ko kuranɛ b'i bolo a ye bɔ a kɛ ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna wa a b'a dɔn jama min bɛ ayidara nɔfɛ mali kɔnɔ n'ayidara bɔla k'a fɔ n ko dɔrɔn mali tilancɛ bɛɛ bɛ ayidara donc an jigi b'o ayidara kan a fɔkun de ye o ye ne yɛrɛ ka idée la mamudu diko mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔba de y'ale mali diinɛmaw bɛɛ kɛ ɲɛmɔgɔ de y'ale o de la a y'u ta tɔgɔ ma a tɛ komi jɔnmaaya don a tɛ komi dɔgɔyalima don donc an ka kow faamu ni hakili ye an kana kow ta k'u don ɲɔgɔn na k'an bɛna futinɛ wuli mali kɔnɔ mali mago tɛ nin na don min na komi bi a y'a faamuya solo i bolo da i dusu la mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ k'i défend tiɲɛ de don aw bɛɛ de bɛ tɔn kelen na a ye ɲɔgɔn défend mais an ka jɛ an ka faso défend an ka jɛ an ka faso défend ne b'a dɔn ayidara ma mɔgɔ bila nin na a tɛna aw bila nin na arasiba fana tɛna bɔ k'e jaabi donc parti fila mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn buruja a bɛna kɛ dɔɔni dɔɔni fo a bɛna kɛ koba ye bolo tɛ se k'a kunbɛn tugun an mago t'o la an ka sabali surtout sunkaloba in na Donc bɛɛ n'i ka hakilila de don mɔgɔ minnu bɛ bɔla ka nɛni kɛ nɛni tɛ ko solution ye ne ye kuma fɔ n'i ye ne nɛni i ye n dusu de lawuli ne fana n'a ka di n ye n bɛ bɔ n b'i fana nɛni o tɛ solution ye mɔgɔ bɛɛ de bɛ fili ka da kɔnɔtiɲɛ kan solo bolo ale ye min kɛ c'est normal tiɲɛ de don a b'a kɛ jo fɛ parce que ayidara ye mɔgɔba de ye n'i ye kuma dɔw jateminɛ i ma se ka kuma analyse ka ɲɛ n'i y'a analyse ka taa i ka hakilila faamuya kan ko a taara kɛ kuma jugu ye i tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser i bɛ bɔ i bɛ kuma fɔ min ni min tɛ bɛn ouais mais ne b'a dɔn yanni solo bɛ bɔ ka kuma nin fɔ n'a sɔrɔla ko ayidara b'a kalama a tun tɛ sɔn ka permission d'a ma a ka bɔ ka kuma ne bɛ ayidara dɔn mɔgɔ min ye ne tɛ ansari la dɛ mais ni ala ma n ka jɔnya joona ka n ka kalifa minɛ yanni ne ni ayidara bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛ n'a ɲɛ kɛnɛ kelen kan ni ala sara ala subahana wa taala sɔnn'a ma n bɛ n bɛ n bɛ layidu wɔɔrɔ ta ni ala ka jɛn ye parce que ni mɔgɔ bɛ mali kɔnɔ bi min bɛ se ka an ka mali in jɔ ayidara don donc yan'an k'a fɔ ko arasiba tɛ tiɲɛfɔla ye a nana tiɲɛ dɔ sɔrɔ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ musa tarawele tile la an bɛ ɲɔgɔn kalama mɔgɔ min bɛ se ka bɔ k'i jɔ musa tarawele ɲɛkɔrɔ k'i bɛ kuma sugu dɔw fɔ n ka cɛ kabako don dɛ ayidara y'a ni di ala ma k'a ni di kira ma kɛ bi mali filɛ lahɔrɔma na donc maliyɛnw an k'an sabali an ka jɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jɛ an ka sigi ka kuma an bɛɛ jɛ bɛ faso ko in la faso y'an bɛɛ ta ye an si tɛ faso in sanfɛ Ayidara ye maliyɛn ye arasa ye maliyɛn ye solo jara e ye maliyɛn ye fani minnu bɛ ka nɛni kɛ nɛni tɛ solution ye nɛni tɛ solution ye dɛ ayidara y'an ka mɔgɔba de ye ni kuma fɔla min bɛ digi a la donc hali ni solo ma bɔ ka kuma n'an y'a analyse n'an y'a dɔn ko kuma fɔ cogo ma ɲɛ an k'an ka segin an kɔ surtout ni an yɛrɛ bolo ko fili bɛ kuma na bon kuma bɛɛ n'a fɔ cogo don ne kɔni ye kuma in faamu ka taa yɔrɔ min na bon bɛɛ n'i ka faamu cogoya de don parce que IBK mɔgɔ min ye aw bɛɛ b'a dɔn aw bɛɛ y'a dɔn IBK bɔla a bɛ manamanakanw fɔ n ko IBK si kɔrɔ i bɛ bɔ ayidara si ye maliyɛn aw b'o kalama IBK ka kɔrɔ ayidara ye maliyɛn tɛ yen cɛ la maliyɛn tɛ yen muso la min ma IBK nɛni jɔnni ye intervention kɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn min ye min ye maliyɛn tɛ yen denmisɛnnin maakɔrɔba min bɛ bɔ ka IBK nɛni bɛɛ b'a nɛni mɔgɔ jumɛn min fɔ k'i bɛ jɔ k'i bɛ défend non non non parce que an b'a dɔn olu de b'a ɲɛfɛ an b'a dɔn IBK kɛ président ye depuis a nana ko bɛɛ ma ɲɛ a ka ko bɛɛ tɛ kɛ ɲɛ ko bɛɛ tɛna fana ɲɛ a bolo donc n'an ye san naani k'o difficulté la donc n'ale commencé la ka bɔ sisan san duuru mandat surunyalen élection surunyana k'a bɛ ko dɔw ta ta pour que erreur minnu tɛmɛna k'o réparer mon frère faso jɔlaw fujuni ne tɛ se k'o contrôler donc n'a taala kolokolo e mɔgɔ min na k'e k'a kɛ guide k'e don a ni mɔgɔw cɛ k'a bɛ sigi e suma na n'i ko i b'o kumaw bɛɛ goloba k'i b'u don ɲɔgɔn na i tɛ se ka contrôler ka tuguni fo k'aw kɛ kuma in faamuya n'i y'a ye ayidara tɔgɔ bɛ fɔ n'i y'a ye buye tɔgɔ bɛ fɔ sirifukɛ n'i y'a ye mamudu diko tɔgɔ bɛ fɔ mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ seize millions d'habitants mali jama kilancɛ bɛ ayidara kɔ mali jama kilancɛ bɛ buye kɔ mali jama kilancɛ bɛ mamudu diko kɔ ɛ eh, donc ni an y'a jateminɛ ni ayidara bɔla sisan a bɛ k'a dogo dogo olu suma na bon an tɛmɛn san naani min tɛmɛna o kɛla cogo min na bɛɛ b'o kalama minisiri minnu ni ATT jɛla ka mali ci a commencé la fana a y'olu bɛɛ ta gouvernement kɔnɔ donc an dusu kasilen an tɛ se k'an yɛrɛ contrôler Ras Bath tiɲɛ b'a bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna faso y'an bɛɛ de ta ye donc kuma bɛ fɔla ka da o yɔrɔ de kan donc anw kana kuma juguya ka taa yɔrɔ wɛrɛ la aw balimakɛ de don musa samakɛ depuis moritani n ka foli b'aw bɛɛ da lajɛlen ye ala k'a faamu cogo ɲuman d'an ma aw k'an bɛn video wɛrɛ ni ala sɔnna merci beaucoup